Зи зэмани зи зэфӏэкӏи щымысхьу, зыпэрыт ӏуэхур дахэу езыхьэкӏа, диным къигъэув мардэхэм текӏ имыӏэу тета Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мусульманхэм я дин ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏ, муфтийуэ лэжьа Пщыхьэщӏэ Анэс Хьэжы Муса и къуэр минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блы гъэм къызэрыгуэкӏ унагъуэм къыщалъхуащ. Пщыхьэщӏэхэ лъэпкъкӏэ къулъкъужынщ, Ауэ Анэс дунейм тетыхукӏэ и псэупӏэу щытар Налшычщ. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэм курыт еджапӏэр къиухри, ухуакӏуэхэр щагъэхьэзыру Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт техникумым щӏотӏысхьэри къеух. Зи къаруилъыгъуэ щӏалэм къэралым пщэрылъ къыщищӏа ӏуэхур зэфӏигъэкӏыну минрэ щибгъурэ ищӏрэ бгъу гъэм дзэм къулыкъу щищӏэну макӏуэ. Пщыхьэщӏэ лъэпкъым щыщ нэхъыжьхэм диным фӏэщхъуныгъэ хуаӏэу, Цӏыхум сэбэп яхуэхъуу зэрыщытым дэплъея Анэс ухуакӏуэ ӏэщӏагъэм хуеджа пэтми, ар лэжьыгъэ хуэхъуакъым. Дин ӏуэхур фӏыуэ иджу, щӏэныгъэ куу зэригъэпэщын гугъэр и плъапӏэу щӏотӏысхьэ Сирие къэралыгъуэм и щыхьэр, Дамаск къалэм хьэрыпыбзэмрэ дин щӏэныгъэхэмрэ щыхурагъаджэу дэт институтым. Ехъулӏэныгъэ иӏэу ар къиуха нэужь, Щӏалэм и щӏэныгъэм щыпещэ Ливие къэралыгъуэм и Триполи къалэм щыӏэ Дунейпсо Ислъам университетым. Илъэсиблкӏэ диным хуеджэну хамэ къэрал кӏуа щӏалэщӏэр здыщӏэс еджапӏэм щыхуозэ ди республикэм икӏа адыгэ хъыджэбзым. Муслъымэн ӏуэхум нэхъуеиншэу хуеджэ ныбжьыщӏитӏыр зогуакӏуэри, унагъуэ яухуэну псалъэ зрат, я зыгъэпсэхугъуэ мазэм къокӏуэжри хьэгъуэлӏыгъуэр дах, Еджэным пащэнуи хамэ къэрал ягъэзэж зэщхьэгъуситӏым. Хьэрыпыбзэр фӏыуэ зыщӏэу зи щӏыналъэ къэзгъэзэжа Пщыхьэщӏэ Анэс егъэджакӏуэу мэув Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым. Илъэс докӏри а еджапӏэ дыдэм и унафэщӏым и къуэдзэ къалэныр къыхуагъэфащэ. И лэжьыгъэм псэ къабзэкӏэ зэрыбгъэдэтым гу къылъатэри, минитӏ гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муслъымэнхэм я дин ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэм и къуэдзэу ягъэув. Илъэситӏ докӏри а ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэм и къалэнхэр пӏалъэкӏэ игъэзэщӏэну пщэрылъ щащӏ. Пщыхьэщӏэ Анэс Хьэжыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муфтийуэ хах. Псэухункӏэ а ӏэнатӏэр абы зэрихьащ дин ӏуэхум и пщӏэр ди щӏыналъэм къыщиӏэту. Псалъэ идот абы и лэжьэгъуу щыта ди республикэм и муслъымэнхэм я духовнэ управленэм и нэхъыжь муфтий Дзэсэжь Хьэзрэталий. Нобэ Анэс дигу къэдгъэкӏыжу щытмэ, жысӏэну сызыхуейри икӏи пцӏы зыри хэмылъу жыпӏэ хъунури ар цӏыху хуэдэ цӏыхуу, Цӏыху пэжу, цӏыху къабзэу дунейм зэрытетара. Анас Алыхьыр арэзы зыхуэхъу Алыхьым и гущӏэгъур къызылъэӏэсыныр минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъэм къытхыхьэжа щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтау, дин щӏэныгъэ, къэралитӏым еджапӏэ къыщиухау, кууэ хищӏыкӏыу жысӏэну иджыту апхуэдэ хуитыныгъэ сиӏэ, сыт щхьэ жыпӏэм, сэ Анас илъэс зыбжанэкӏэ сдэлэжьащи, и щӏэныгъэр зиздынэсри икӏи ӏэщӏагъэр здынэсри къыдгурыӏуау тлъэгъуауэ щыту. Ауэдэу дунейм ехыша минитӏрэ тӏу гъэм Анас дин ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэу лэжьэным и къалэныр и пщэ къыдэхуа къыхэзгъэщыну сызыхуейр, абы иригъэкӏуэкӏа лэжьыгъэр сэ си щхьэ изолъытри, сэ сытемыгушхуэнкӏэри хъунут, жызоӏэ абы и щӏа лэжьыгъэм. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, пэжщ, дин ӏуэхущӏапӏэ и цӏэт пэжщ, дин лэжьакӏуэхэр дызэдэлажьэу дыщытт, ауэ штат. Зэпкърыха лъэныкъуэ-лъэныкъуэкӏэ щылажьэу, щӏалэгъуалэм ядэлажьэу, нэхъыжьым ядэлажьэу, ауэдурэ зэпкърыхау дин ӏуэхущӏапӏэ диӏэтэкъым. Нтӏэ, Анас а къалэныр и пщэ къыщыдэхуам щыгъуэ, сэ Дзэлыкъуэ районым тхьэмадэу нэхъыжьу сыщыӏэт а зэманми, мыра Хьэзрэталий, мис мыуэдэу си мурадщ дин ӏуэхущӏапӏэр нэхъ зезгъэубгъуну, Ди цӏыхухэр нэхъыбэ сщӏыну икӏи абы укъыхыхьамэ си гуапэ хъуну жиӏэу къыщызэджам щыгъуэ уеблэмэ сегупсысыр дауэ къыздрихынур дэнэ пӏэрэ дызэригъэпсэунури дызэригъэлэжьэнури дыздэщӏэсынури дауэ хуэгъэпсыну мыр зу ауэдэу зы шэч хэмылъу мис ахуэдэу сэ сегупсысауэ щыта ауэ дапхуэдэу щымытмикӏ пэжым тетым фӏы зигу илъым Алыхьышхуэр къыдоӏэпыкъу къыдэӏэпыкъуа Алыхь Тэхьэлэр Анаси штат Мис нобэ лажьэр къапщтэу щытмэ, а зэманым къызэригъэпэща, къызэӏуиха, унафэ къытхуищӏри, къалэнхэр ди пщэ къыдигуэша, икӏи мис нобэр къыздэсым мис ауэду докӏуэкӏ. Мис ар Анас и фӏыщӏэу къызолъытэ. Дин ӏуэху зезыхуэхэм ящыщу ар нэхъ зыпыщӏауэ щытар хэт сымэ? Кавказ Ищхъэрэм республикэ исхэм я зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщауэ щыта? Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ блы гъэм. Абы икӏ къыщыхэщауэ жыпӏэ хъуну а нас? Мыр сигу къыщӏэзгъэкӏыжыр къыщӏыжысӏэр Москвакӏэ къапщтэу щытмэ, гу зылъатахэм ящыщ зыу щыта Анас. Мис мы Кавказ Ищхъэрэм нэхъ щӏэныгъэ зыбгъэдэлъу, зи къалэным нэхъ Пэжу бгъэдэт цӏыхуу къалъытау, уеблэмэ, мис а координационный центр Кавказ Ищхъэрэм къыщызэрагъэпэщам и тхьэмадэ ящӏыну апхуэдэ мурадхэри щыӏа. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ӏуэхум ехуэлӏамэ, а ӏуэхум бгъэдыхьамэ, ар и кӏэм нигъэсыну, псалъэ итамэ, и псалъэр игъэпэжыну, мис апхуэдэ хьэл-щэн дахэхэр хэлъти, икӏ-икӏ, мис а координационный центр жыхуэсӏам Кавказ Ищхъэрэм дин ӏуэхущӏапӏэхэм я тхьэмадэхэр зэхэтӏысхьа нэужькӏэ, Анас и псалъэм къыщӏэдэӏуу, пщӏэрэ щхьэрэ иӏэу щыта, дызэгурыӏуэу дыздэлэжьа дзыхь къытхуищӏырт дзыхь хуэтщӏыжу. Ауэ дэми мис мыуэду къыхэзгъэщыну сыхуейт, Анэс лэжьыгъэм теухуауэ къапщтэмэ, дэ ди лэжьапӏэр ди Мэжджытра. Мис мыдей дыкъыщызэхуэсауэ дыщыщӏэсым дей, Къэбэрдей-Балъкъэрым ит дин лэжьакӏуэхэм ятеухуауэ, организацэхэм ятеухуауэ е къэралым дызэрыдэлажьэхэм теухуауэ ӏуэху утыкум щилъми дей, Анэс псоми ди унафэщӏт. ди тхьэмадэт. Дэтхэнэ зыми ди пщэ къалэн дэлъыр дгъэзэщӏэну абы и жэуапыр тхьыну ар хьэкът, абы зыри шэч хэлътэкъым абы упщӏэ зэриӏэнум, ди лэжьыгъэр зэрызэфӏэдгъэкӏам ар зэрыкӏэлъыплъынум. Зыгуэркӏэ зыгуэрым и лэжьыгъэ тэмэму имыгъэзэщӏауэ, и пщэ илъ ӏуэхур пыухыкӏауэ здыхуейм нимыгъэсауэ щытмэ, абы щыгъуэм де и жэуапыр гуащӏэт абы зэриупщӏыну. Апхуэдэ хьэл хэлът абы езыр, лэжьапӏэм дыщыщӏэсым де узижагъуэну ткӏийщ жыпӏэ хъунут. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, лэжьыгъэр тэмэму гъэзэщӏэным ӏейуэ хуэпабгъэу щытт. Лэжьапӏэм дыщӏэкӏа, зы щӏыпӏэ дызэхэтӏысхьа апхуэдэхэри къытхуихуэт Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ. Икӏи уи ныбжьэгъунут, икӏи уи уэршэрэгъунут. Сэ нобэ сыунафэщӏщи, псори къызбгъэдэфлъхьэт, жиӏэу ищхьэм де къыдэсхэм ящыщу щыттэкъым. Мис ар къыхэзгъэщыну сыхуейщ, хьэл дахэу хэлът. Къэтэджынути, шей зэфэным шей хуигъэвэнт, кофэу зыхуейм кофэ хурикӏэнт. Мис апхуэдэу гъэщӏэгъуэну гъэцӏыху. пхунагъэ хэлъу, щабагъэ хэлъу, мыдрей лъэныкъуэмкӏэ укъеплъыжмэ, ткӏиягъи хэлъу. Адэкӏэ ди нэтыным къыхыдошэ Пщыхьэщӏэ Анэс хамэ къэрал къыщыдеджа, иужькӏи лэжьэгъу хуэхъуа Джэдгъэф Аслъэн.
Анэс Пщыхьэщӏэр пасэу къэсцӏыхуа зэкӏэ дысабийуэ илъэс пщыкӏутху дынэмысауэ, абы и адэ къуэшым и къуэмрэ сэрэ, дызэрыцӏыкӏурэ дыкъыздэгъуэгурыкӏуат Пщыхьэщӏэ Ахьмэд Мухьсин и къуэмрэ сэрэ. Арати икӏи Анэс дяпэ ищат еджэныгъэмкӏи икӏи нэхъыжьт. Арати, здеджэм пщӏэ-нэмысышхуэ къыхуащӏыуэ и еджэкӏэм теухуауи, и щытыкӏэм теухуауи, и хьэл-щэным теухуауи, а илъэсым еджэныгъэм теухуауэ визэ зыми ирамытыну Сирием, абы и хьэтыркӏэ визэ тхуащӏри икӏи дэ тӏур Пщыхьэщӏэ Ахьмэдрэ сэрэ еджапӏэ дежьа дыхъуар. Арати, абы дыщыӏэхуи ди нэхъыжьу сытым деи щытащ, къытщхьэщытащ. Абы яужкӏэ Ливием, Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ, Сирием илъэситӏкӏэ зэгъусэу дыздеджауэ, ар илъэсищкӏэ еджащ Сирием, дэ илъэситӏкӏэ Сирием деджауэ Ливием апхуэдэ хуитыныгъэ къыдатри икӏи ди еджапӏэм еджапӏэ нэхъыщхьэр арат зыпыщӏар икӏи, Алыхьым и ӏэмыркӏэ, Анэси езым и щхьэгъусэри икӏи, Ахьмэди сэри зэгъусэу дежьэри абы дыщеджащ, илъэсиплӏкӏэ абы деджэри университетыр къэдухащ, деджэхуи сытми дежи Анэс, Алыхьым и гущӏэгъу зылъэӏэсыным пщӏэрэ нэмысрэ иӏэу нэхъыжьу къытхэтащ, Дэ ди мызакъуэ Урысейм, СНГ-м къикӏахэм я нэхъыжьу сытым дежкӏи къытхэтащ. Псэлъэн хуейми, къыщхьэщыжын хуейми, зыгуэркӏэ лъэӏу диӏэми, мис ауэдэуэ захуигъазэуэ нэхъыщхьэм. Ливием дыщеджэми, Сириер къащту щытмэ, жэщхьэм гувауэ гъуэлъыжырт, еджэуэ и нэри тӏэкӏу, нэгъуджэ зыӏуилъхьэ щӏэхъуаби щхьэусыгъуэри аращ. Ауэдэу жэщхьэм еджэурэ тхылъхьэм еджэу зригъащӏэу, мис ауэдэу хуабжьу гугъу зригъэхьу щытащ. Абы и мызакъуэуэ мо Ливием дыщыкӏуам икӏи ещхьэркъабзэуэ унагъуэ щхьэхуэу тӏысахэти, езыхэм унэ къратауэ щытт ди университет дыздеджэми. Абы икӏи унагъуэ зэриӏэм хуэдэуэ и щхьэгъусри езыри зэгъусэу еджахэщ. Абы теухуауэ гугъуехьышхуэ зэрызригъэхьа щӏэныгъэм зэрыхущӏэкъуам шэч зыми къытримыхьэ. Езым и унэм ущӏыхьу щытым икӏи ноби къыщӏэнауэ библиотекэ псори иӏэщ, ауэдизкӏэ хуабжьууэ Щӏэныгъэр фӏыуэ илъагъуу, лэжьыгъэр фӏыуэ илъагъуу, диным зригъэубгъуну фӏыуэ илъагъуу мис ауэдуращ зэрыщытар. Абы и мызакъуэу тхылъ итхыну ат Къурӏэныр зридзэкӏыну псори ауэдэ мурад иӏэу зэрытелэжьыхьари сощӏэ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэманкӏэ пэлъэщакъым. Алыхьым и ахърэт нэху ищӏ. Нобэ къыздэсым дызэреджэ программэр нэхъыбэм зэтезыгъэувар Анэсщ. Ливием зэреджа программэ, Сирием зэреджа программэ, мис ахэр псорикӏи зэпилъытрикӏи дэ ди къэралым езэгъыну, дэ ди хэкум езэгъынуэ, мис ауэдурэ зыхигъэувауэ щытщ, Алыхьым псапэу къритыж. Итӏанэ жысӏэну сызыхуейр мыри, цӏыху и дей къыщӏыхьауэ, хуеймэ дэрсым ирехъу, хуеймэ мыдей дин ӏуэхущӏапӏэм къекӏуэлӏа ирехъу, игу арэзы мыхъуауэ, жэуап нэгъэсауэ иримытауэ цӏыху щӏигъэкӏыжа. Ар ӏэджэми лъэныкъуэкӏэ щыпсалъэм дей. Уей, ди фӏэщ мыхъу, Анэс и дей дыщӏыхьэфыну, ей, Анэс, тэмэму дыхуэзэфыну, жаӏэу ауэду я гугъэ щхьэкӏэ, къакӏуэрэ, зэман иӏэу, зыщӏыпӏи емыжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ису, мис ауэду къыӏущӏауэ, мы сыту щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъ, мы сыту щӏалэ ӏущ жаӏэу, мис ауэду щӏэмыкӏыжа щӏагъуэ срихьэлӏакъым сэ. И лэжьыгъэм хуэпэжу зэрыбгъэдэтам хуэдэ дыдэу Анэс и благъэхэми гумащӏэу, сыт хуэдэ ӏуэху яӏэми ядэӏэпыкъуу, зыщӏигъакъуэу яхэтащ. Псалъэ идот абы и къуэш Пщыхьэщӏэ Шэфихь.
Алыхьым жэнэткӏэ игъэгуфӏэн ди къуэшыр лъэпкъ къызыхэкӏамкӏэ и гур махэу, лъэпкъым и ӏуэхур иригъэфӏэкӏуэну абы и гур хуэпабгъэу, нэхъыфӏу яхэтхэм дэӏэпыкъуэгъу яхуэхъуну апхуэдэу щытащ. Къыдалъхуахэми ятеухуауэ щӏы лей икӏунут, лъэбакъуэ лей ичынут, лейуэ гугъу зригъэхьынут, лъэпкъым хуэгъэзауэ езым къалэн и пщэ дэлъу къыщыхъуу. А къалэныр ӏэмал иӏэхукӏэ игъэзащӏэу апхуэдэ гухэлъ дахэ иӏэу щытащ. Зи гъащӏэр муслъымэн диным щхьэузыхь хуэзыщӏа Пщыхьэщӏэ Анэс унагъуэ дахэ къыщӏэнащ. И щхьэгъусэ Маритэрэ абырэ зэдагъуэтащ бынищ къуитӏрэ зыпхъурэ. Нэхъыжьыр хабзэхъумэ ӏэнатӏэм щолажьэ, къыкӏэлъыкӏуэр и адэм и лъагъуэ теувэжауэ, диным щыхурагъаджэу Дагъыстэн дэт еджапӏэм щӏэсщ, япхъури унагъуэ дахэ хъужащ. Ахэр дауи ирогушхуэ муслъымэн диным и фӏыгъуэхэр Цӏыхубэм деж нэзыхьэсу, абы къыдэкӏуэ дахагъэмрэ къабзагъэмрэ ягурызыгъаӏуэу, пщӏэрэ нэмысрэ зиӏэу зи гъащӏэ ӏыхьэр езыхьэкӏа адэ зэраӏам икӏи абы хуэфащэу дунейм зэрытетыным хущӏокъухэр. Зи ныбжьыр илъэс плӏыщӏрэ плӏым фӏэкӏ нэмысауэ, щӏэпхъаджащӏэхэм яӏэщӏэкӏуэда Пщыхьэщӏэ Анэс къигъэна лъэужь дахэр гум имыхужщ, лъэпкъым и дежкӏи ӏуэху щхьэпэщ.